Mar a dúirt Tomás, tá an coincheap seo tar éis a scaipeadh ar fud an domhain agus is dócha gur theastaigh uainn plé libh faoi mar a chonaiceamarna gur tháinig an fás sin air nó gur tháinig an borradh sin air. Mar sin, theastaigh uainn é a chur i gcomparáid le rud darbh ainm. open source nó foinse oscailte. Measann muide gur brandáil foinse oscailte atá i gceist. Seans go bhfuil cur amach agaibh ar an tuairimíocht maidir le foinse oscailte ó chúrsaí bogearra. Tugtar an cur síos seo ar bhogearra atá rochtain, a bhfuil rochtain ag chách air agus ar féidir é a roinnt agus a scaipeadh gan chredit nó gan chreidiúint. So, anuas air sin, feiceann muid, nó is féidir an téarmaíocht seo a úsáid le haghaidh brandaí. Agus an leagan is íon de bhranda foinse oscailte ná branda nach bhfuil aon smacht dleathúil nó smacht cóipcheart ag aon duine air nó uirthi. Agus is fíor sin le Pop Up Gaeltacht, faoi mar is fíor é do brandaí cosúil le Anonymous. So, níl mé ag rá gurbh Anonymous na Gaeilge sinn, ach tá sórt, tá cosúlachtaí eadrainn. So. So, cár thosaigh sé? Cár thosaigh sé? Daoibh sin nach bhfuil cur amach agaibh ar Pop Up Gaeltacht, mar a luaigh Tomás níos túisce agus é dár gcur i láthair, tá an coincheap thar a bheith simplí. Bailíonn na Gaeil le chéile i dteach tábhairne éigin uair sa mhí chun ól. Chomh simplí sin. Tá sé chomh simplí sin go bhfuil sé éasca an teoiric sin a scaipeadh ar fud na cruinne. agus tá Pop Uppaí tar éis tarlú i Nua Eabhrac, i Washington DC, i Hong Kong, i Tokyo, i Shanghai, i Perth, i Dubai, Abu Dhabi, bhí ceann i bPáras, bhí ceann i Madrid, bhí ceann i Droim Dhá Thiar, Contae Liatroma, thar a bheith tábhachtach sin, nó, agus an fáth go dtarlaíonn sé sin ná gur dheineamar foinse oscailte de agus gur chuireamar amach é. Ach leis an mbranda a thuiscint, caithfear dul ar ais go dtí an tús agus giniúint na pop-uipe. Agus an fáth gur thosaíomar é ná thart fán am sin a thosaíomar é, deireadh 2016, bhíomar ag léamh agus ag feiscint an-chuid sna meáin cumarsáide ag rá nach raibh ann don chainteoir Gaeilge uirbeach. Nach raibh daoine ann ag caint i nGaeilge gach lá murach go rabhadar íoctha lena é a dhéanamh, in earnáil na Gaeilge, mar dhea, nó sa chóras oideachais, nó sa Ghaeltacht féinig. a bhíomarna ag labhairt i nGaeilge gach uile lá, le chéile, lenár dteaghlaigh, lenár gcomharsain, lenár gcairde. Bhíomar ag bualadh le chéile do chaife agus ag labhairt i nGaeilge. Ach fós féin, ins an Irish Times, ins an Irish Examiner, ins an Irish Independent, ar an teilifís, ar an raidió, ar Newstalk, ar RTÉ, fiú ar YouTube, bhí daoine ag rá, go bunúsach, mar a dúirt an físiriseoir Eoin Butler ina fhíseán, an bhfuil cead agam? gur í an Ghaeilge 'a language'. that virtually no one speaks. Bhíodar a rá domsa, d'Osgur agus do chuid agaibhse nach bhfuil ann daoibh. So bhíomar ag iarraidh taispeáint gur a mhalairt atá an cás. So bhí bhí seans aisfhreagairt againn ar ar ar mo dhuine Eoin Butler ach diúltaíodh. orainn anseo. Nó theastaigh uainn aisfhreagairt a thabhairt air agus físeán a dhéanamh ach diúltaíodh an cead sin dúinn. So, theastaigh uainn a léiriú conas an, cad é an bealach is is soiléire le léiriú gurb ann dúinn. Má tá muid ag seasamh in aice leat agus tú amuigh oíche Aoine nó oíche Shathairn, em, caithfidh tú a aithint gurb ann dúinn. So, sa chaoi céanna, b'fhéidir, a bhfuil dul chun cinn mór tar éis tarlúint ar saol muintir homaighnéasacha sa tír seo, áit nach rabhadar le feiceáil, go mbeidís i dtithe tábhairne cosúil le George le doirse dúnta faoi thalamh. Anois tá sibh ag breathnú ar tithe tábhairne cosúil le Panti ar Sráid Chéipil a bhfuil na doirse oscailte agus a bhfuil siad le feiceáil agus tá sé i bhfad níos deacra a gcuid cearta a shéanadh dá bharr. So an rud a rinneamar ná, tá sé sin réasúnta fealsúnach ach go bunúsach chuamar go dtí an teach tábhairne agus chuamar ag ól agus thugamar cuireadh do dhaoine casadh orainn ann. So thosaíomar mar a dúirt Tomás agus mar a dúirt. Peadar, mí na Samhna 2016 agus rinneamar cumarsáid lenár lucht féachana ag úsáid Twitter agus ag úsáid Facebook agus ag úsáid Instagram agus chuireamar bat signal amach a rá go mbeimís sa i mBar Rua ar Sráid Camden, ní Sráid Camden, Sráid Clarendon, Sráid Clarendon agus an fáth gur phiocamar Bar Rua ná tagann sé seo siar go dtí an brandáil chomh maith ná bhí Bar Rua ag úsáid an Ghaeilge mar bhranda ann cheana féin. Ní amháin go raibh Bar Rua tugtha acu ar an áit, ach bhí Gaeilge le feiceáil ar na ballaí, sna comharthaí, ar na biachláir. Mar sin, bhíomar ag iarraidh sórt dúshlán a thabhairt don bheár, bhuel, céard a tharlaíonn má thagann cúpla céad Gael isteach? You know, conas a dheighleálfaidh sibh leis? Agus le bheith féaráilte, dheighleáladar go maith, go han-mhaith leis. Ní rabhamarna ag súil ach le b'fhéidir deichniúr nó fiche duine, bheimis sásta go mbeadh mé féin, Peadar agus b'fhéidir Aonghus tar éis teacht. Agus tháinig b'fhéidir dhá chéad duine agus is dóigh liom go bhfeiceann tú sa phictiúr sin i gceart leis an gcur i láthair. Ach bhíomar ag sileadh amach ar an tsráid, bhí an teach tábhairne tar éis sórt éirí tinn amach ar an tsráid agus bhíomar ar fad ann agus bhí Gaeil ann agus oíche fhuar, Samhain, Samhna i mBaile Átha Cliath. B'in beár a bhí gnóthach, murab ionann is neart beáranna eile an oíche sin. So sin mar a thosaigh sé. Anois, ag breathnú siar, tá sé déanta againne sé uair fichead. Agus, you know, láithreach théis dúinn é a fhógairt, cos bhí na meáin Gaeilge thar a bheith tacaíoch. Bhí Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life, TG4, bhíodar ana-thógtha leis an gcoincheap, leis an smaoineamh, leis an mbranda. más féidir sin a rá. Agus tháinig daoine chugainne agus dúirt siad an bhféidir linn é a chóipeáil agus é a dhéanamh i Nua Eabhrac, i Washington DC, i nDoire, pé áit agus dúramar cinnte, bheartaíomar ar an dtoirt, foinse oscailte a dhéanamh as an mbranda seo, Pop-Up Gaeltacht. Agus tá sé. Théis dul ó neart go neart, sin Cuid dos na cinnlínte atá feicthe againn, Move over Ring and Dingle the Pop-Up Gaeltacht is here san Irish Times. Pléadh Pop-Up Gaeltacht i seomra na Dála. Leinster House could be a Pop-Up Gaeltacht. Pop-Up Gaeltacht is coming to New York next week. Pop-Up Gaeltacht ag spreagadh úsáid na Gaeilge san Ardchathair agus níos faide i gcéin. Deineadh aithris orainn, deineadh aor fúinn. Ar son na cúise, tuairisc, An dlí á chur ag lucht an Pop-Up Gaeltacht i mBaile Átha Cliath. Píosa spraoi i Tuairisc a dúirt go raibh muintir Rath Chairn chun an dlí a chur orainn mar b'iadsan an chéad Pop Up Gaeltacht. Agus tá a fhios agat sin, nuair a tosaíonn siad ag déanamh aor fút, tá sé déanta agat ansin, tá sé bainte amach agat ansin. Tá ceann ansin, Ask if I'd let my Pop Up Gaeltacht. Bhíodar ag plé na Pop Up Gaeltachta i Frisia, san Ísiltír, i mionteangacha eile. So, d'imigh sé ó choincheap go oíche óil go branda. go feiniméan. So, cén ról atá ag an mbrandáil? Anois, mar is eol daoibh, céard is brandáil ann ná an chumarsáid a dhéanann comhlucht nó eagraíocht leis an lucht féachana le míniú cé hiad agus a thugann le fios don lucht féachana nó do custaiméirí cé hiad. So, an bealach a labhraíonn muid lenár lucht féachana, tá sé iontach iontach tábhachtach agus an cruth a chuireann muid ar an mbrandáil. So, tá cúpla sampla anseo den sórt brandáil a dhéanann muid. Feicfidh tú Peig bocht. a úsáideadh go minic inár n-aghaidh mar sórt tróp frith-Ghaeilge, ghlacamar, rinneamar athsheilbhiú uirthi dúinn féin agus d'úsáideamar í le sórt fake grin le aird daoine a tharraingt, b'fhéidir, a mbeadh diúltach de ghnáth. Úsáidtear ansin neart pictiúirí de dhaoine óga dathúla Is sórt, is fish in a barrel é sin rí le Gaeilge féin ar bhealach sa brandáil agus sa mhargaíocht. Tá sé an-soiléir nuair, feiceann tú nuair a chuireann tú pictiúirí de dhaoine óga dathúla ar an idirlíon, feiceann tú na clicks agus na likes agus na links so tá sé deacair gan é sin a dhéanamh. Ach is rud é sin a dhéanann muid go coinsiasach, tá muid á dhéanamh go coinsiasach ach in am céanna caithfidh muid a bheith cúramach faoi cén sórt íomhánna a chuireann muid. Tá íomhánna a d'fhéadfaimis a chur suas a bhfaigheadh i bhfad níos mó likes ná mar a fhaighimid ach ní hé sin, ní, ní, ní, ní fáth, ní, leor fáth sin len é a dhéanamh. So bíonn muid cúramach, nó baineann muid triail as a bheith cúramach leis, leis an mbrandáil a úsáidimid. Go minic déanann muid ath-úsáid nó athchúrsáil ar UGC nó User Generated Content nó na custaiméirí féin. Seachas sórt mainicíní nó aon rud mar sin a úsáid, mar ar ndóigh níl aon airgead againn le íoc as mainicíní. Rud eile atá ann ná faoi mar a labhraíonn muid, like, ar na meáin shóisialta. Bhí, tharla sé uair nó dhó gur thánaigh an Taoiseach, an tUasal Leo Varadkar, chugainn. Agus go minic sórt cáintear sinn nó déantar sórt cáineadh orainn toisc go raibh sé ann agus bíonn daoine, sórt, bíonn cnámh spairne maidir le cúrsaí Gaeilge agus mar sin de. Mar sin, bíonn orainne smaoineamh faoi mar a dhéanfaidh muid freagairt ar na daoine ar bhealach a shásóidh gach duine. Anois, tá sé sin deacair. So, bíonn, so, mar shampla, nuair a tháinig Leo an lá faoi dheireadh, bhí rud éigin faoi go raibh sé tar éis cuairt a thabhairt ar, anois, níl 's agam an fact an bhfuil sé, ach tugann muid basically freagra air ag tabhairt tacaíochta dos na haltraí, Ach ag an am céanna ag fáiltiú roimh an Taoiseach féin. Úsáideann muid codanna den phop cultúr féin agus déanann muid athchúrsáil air. Ní amháin sin, roghnaíonn muid tithe tábhairne. Roghnaíonn muid tithe tábhairne nach gnáth-thithe tábhairne iad agus gur tithe tábhairne iad a chuirfeadh ionadh ar dhaoine. Mar shampla, an ceann sin, ba ceann rockabilly é. Mar sin, níl fhios agam cé chomh niche is atá rockabilly. i measc na nGael ach tá sé réasúnta niche agus bhí an áit iomlán lán. Is Venn diagram ait an ceann sin. Rockabilly. So cén chaoi go ndéanann muid foinse oscailte as an mbranda agus cén ról atá aige sin? Bhuel, go bunúsach má tá tusa ag iarraidh do phop-up Gaeltacht féin a thosnú, Is féidir leat é sin a dhéanamh láithreach. Níl aon, níl aon rud ag teastáil, níl aon cead ag teastáil, níl aon beannú ag teastáil nó aon rud den tsórt sin. Má tá cúnamh uait, is féidir leat dul i dteagmháil linn agus seolfaidh muid, seolfaidh muid nasc ar Dropbox agus is féidir le haon duine leis an nasc sin na híomhánna a fháil, feiceann sibh ansin taobh thiar d'Osgur, tá na híomhánna den bhranda Pop Up Gaeltacht agus an comhartha atá iomráiteach, clúiteach fén am seo, ró-chlúiteach b'fhéidir. Agus ansin nodanna, tugann muid nodanna do dhaoine agus go bunúsach an rud a deir na nodanna ná má tá tú ag iarraidh do Phop Up féin a eagrú, roghnaigh áit, roghnaigh am, abair leis na Gaeil bheith ann. Chomh simplí sin. Sin an branda Sin an coincheap agus is féidir le héinne é sin a dhéanamh. Tá breis nodanna ann ó na rudaí a d'fhoghlaim muidne le dhá bhliain anuas. Táimid ag foghlaim agus táimid ag foghlaim chuile Pop Up Gaeltacht so deireann muid ná lorg maoiniú nó urraíocht, ná eagraigh siamsaíocht ach go bunúsach an rud atá uait nuair atá tú ag cruthú Pop Up Gaeltacht ná An méid is mó Gael a thabhairt isteach in aon áit céanna leis an méid is lú iarrachta. So cén toradh atá ar an fhoinse oscailte seo? Tá muid tar éis caint, nó táimse tar éis caint faoi cé chomh tábhachtach is atá an brandáil dúinne, agus faoi mar a smaoiníonn muid go cúramach ar céard a dhéanann muid, cén sórt íomhánna a úsáideann muid, cén sórt cainte a úsáid muid, cén sórt frásaí, nathanna agus mar sin de. Ach tá muid tar éis é a dhéanamh mar fhoinse oscailte gur féidir daoine eile a úsáid. Mar sin feiceann muid sórt éabhláid den bhranda agus faoi mar a úsáideann daoine eile é, í agus faoi mar a chuireann siad in oiriúint dóibh féin í. So tá na híomhánna seo, b'fhéidir go bhfuil siad dorcha ach go bunúsach feicfidh tú anseo cúpla sampla éagsúil. Mar shampla den seo, seo Pop Up Gaeltacht na nÓg. Tháinig beirt bhan chugainn lá amháin agus chuireadar ceist. An miste libh Pop Up a eagrú le gur féidir leis na páistí teacht agus nach bhfuil aon sórt alcól i gceist? Agus dúramar No, cén fáth nach féidir leatsa Pop Up a eagrú gan aon alcól? You know, rud a chur in oiriúint duit féin. So rinneadar, thógadar an template, thógadar an formáid, chuireadar na nÓg air agus anois casann siad le chéile go míosúil nuair is féidir i bPáirc Marlay agus, agus treise leo, tá sé iontach. Ansin úsáidtear é le haghaidh grúpaí Chonradh na Gaeilge chomh maith, nó cumainn Chonradh na Gaeilge, déanann siadsan athúsáid, athchúrsáil, agus feicim go bhfuil i ngach ceann, bhfuil athrú beag tar éis tarlúint don bhrandáil, tá leagan níos lú dá font eile, tá siad tar éis é a chur lena gcuid brandáil féin. So, an rud atá tar éis tarlúint de bharr an bhranda oscailte seo ná go bhfuil borradh tar éis teacht air agus tá úinéireacht ag gach duine air, ní linne í a thuilleadh agus táimid iontach iontach sásta faoi sin. Anois cúisíonn sé sin roinnt dúshlán don bhranda, cinnte. Toisc nach bhfuil smacht againn, ní féidir linn a rá nach é sin an bealach ceart le Pop Up Gaeltacht a dhéanamh. Agus i gcead do gach duine atá ag eagrú Pop Up timpeall na tíre, timpeall na cruinne, níl bealach ceart ann. Rud atá ann ná go bhfuil bealach go ndéanfadh muidne é agus b'fhéidir bealach nach ndéanfadh muidne é ach is cuma. Is turgnamh sóisialta domsa é seo agus is aoibhinn liom fáil amach cén chaoi a n-oibríonn rudaí. So tá cúpla sampla agam anseo. Ar clé, go hiomlán, taobh thiar d'Osgur arís, tá tallann ar leith aige seasamh os comhair an phictiúir. Sa phub clúiteach, iomráiteach, tábhachtach i gCathair na Mart i gContae Mhaigh Eo, Matt Molloy's, d'eagraigh siad Pop Up Gaeltacht le fear a' tí, Aindrias de Staic. agus le táille ar an doras agus le banna ceoil agus siamsaíocht eagraithe. Agus taobh leis tá Pop Up Gaeltacht Óstán Buswells, Óstán Buswells os comhair na Dála i mBaile Átha Cliath. Is cosúil go raibh bainisteoir acu le Gaeilge aige nó aici. So an rud atá déanta acu ná go mbíonn, go mbíonn Pop Up Gaeltacht, acu chuile mí ins an áit cheannann chéanna. Agus ansin ar clé, tá sé seo thar a bheith suimiúil ar fad, sa bheár Gaelach, agus tá sé thar a bheith Gaelach, bhí Pop-Up Gaeltacht ann faoi dhó, Piper's Corner, i Sráid Mhaoilbhríde i mBaile Átha Cliath, bheartaigh siad post-match Gaeltacht a dhéanamh, théis cluiche idir Gaillimh agus na Dubs. ionas gur féidir le lucht leanúna an dá chontae sin teacht le chéile agus dul i mbun Gaeilgeoireachta le chéile go deireadh na hoíche, nó b'fhéidir níos faide fiú, i Pipers Corner. Agus dar ndóigh, tá dainséar ann, más dainséar é in aon chor, go bhféadfadh feachtas polaitiúil uchtú a dhéanamh ar do bhranda. Measaimse gur uchtú ar an mbranda atá á dhéanamh ag chuile saint anseo, agus an rud ná go dtarlaíonn sé sin. agus tá sé tarlaithe cheana féin. Bhí Pop Up Gaeltacht ag An Dream Dearg thuas i mBéal Feirste, sa Dirty Onion agus iad ag tiomsú airgid don feachtas um Acht Teanga oifigiúil ó thuaidh, Acht Teanga, Acht na Gaeilge. Agus bhí Pop Up Gaeltacht ag an gComhaontas Glas agus Sinn Féin i mbeár na Dála. Ní raibh cead acu na comharthaí a chló agus a úsáid i mbeár na Dála so chun an branda a uchtú dhein siad T-léinte. Agus tá pictiúirí ar líne de Gerry Adams ag caitheamh T-léine Pop Up Gaeltacht, nach iontach an rud é sin? agus ag a chéad Ard Fheis, na Daonlathaigh Sóisialta, na Social Democrats, bheartaigh siad Pop Up Gaeltacht a eagrú dóibh féin agus an rud a rinne siadsan ná gur thóg siad na comharthaí ó Pop Up Gaeltacht éigin i mBaile Átha Cliath agus gur dhein siad agallamh os comhair ceamara a rá gur iadsan an páirtí is Gaelaí sa tír. B'in an Pop Up Gaeltacht fosta siúd. Now, níl smacht againn ar seo agus níl sé uainn. Má éiríonn le Matt Molloy's nó nó Óstán Buswells nó Pipers Corner na milliúin milliúin euro a thuilleadh as an mbranda, Nach suimiúil é sin? Nach iontach é sin? Má éiríonn leis na Daonlathaigh Sóisialta a rá le gach duine gur iadsan an páirtí is Gaelaí sa tír agus má thánn tú i do Ghael gur chóir duit vótáil ar a son nó ar son an Chomhaontais Ghlais nó ar son Shinn Féin nó ar son Fhine Gael nó Fianna Fáil, bhuel, ní hé sin an luach a bhí uainne ach nach iontach an rud sin? Ach é seo ar fad, ní hé sin a bhí uainne as. Tá luach ar leith i bPop Up Gaeltacht dúinn. Agus is dócha an luach a bhí uainne, an leisce atá orm, siúl is cur cheana anois, an luach a bhí uainne ná pobal. Ag deireadh na dála, I mean, bhí mé féin agus Peadar, bhíomar bréan de, pé sórt truflais a bhí sna nuachtáin ach an rud a bhí uainn really ná ná pobal agus mar Ghaeil sa Ghalltacht is minic go mbíonn uireasa pobail orainn so bhí sé deas an rud seo a chruthú áit uair in aghaidh na míosa go bhféadfaimis bailiú le daoine agus go mbeadh ár bpobal thart orainn. Ach thugamar faoi deara láithreach go raibh sé greamaitheach, go raibh an tuairim seo greamaitheach agus Tomás bhí tú ag labhairt faoi cé comh simplí is atá sé agus cén fáth nár smaoinigh aon duine air. Smaoinigh neart daoine air. Bhí an t-ádh orainn gur éirigh linn sórt branda nó rud éigin a phiocadh a raibh greamaitheach. Agus nuair atá rud éigin mar sin greamaitheach agus nuair atá an méid sin luach aige mar choincheap, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé de dhualgas ort sórt an toirt dromchla nó an sórt an surface area is mó a thabhairt do rud éigin atá chomh greamaitheach. Agus is í an fhoinse nó an foinse oscailte an bealach is fearr leis an toirt sin nó leis an dromchla mór a chruthú. Agus tá luach tánaisteach aige. An luach tánaisteach ná cosúil leis an sampla a thugas maidir le Panti Bar agus The George. go bhfeictear sin agus go gcloistear sin agus nach, na daoine ar fad, mar ní, ní, ní roghnaíonn muid áit sa teach tábhairne, níl áit seo na Gaeil, like déanann muid é sin d'aon ghnó, tá an teach tábhairne in iomlán againn, tá muid ag glacadh seilbh ar an áit in iomlán, bíonn an méid sin daoine ann go mbíonn muid ag sileadh amach ar an tsráid agus gach áit, tá an lár suimiúil ach tá an imeall céad uair níos suimiúla, na rudaí a tharlaíonn ar an imeall, áit a chasann na Gaeil leis na Gall nó na Gaeil leis na daoine b'fhéidir nach bhfuil chomh Gaelach nó pé sórt speictrim a theastaíonn uait a thabhairt air. Ach is luach tánaisteach é sin agus an luach tánaisteach, cruthaíonn sé gurb ann dúinn agus is sórt neamhniú nó bréagnú ar na hailt agus na comments sa Journal. Agus, táimid beirt pósta agus clann orainn so tá leithscéal dhul i mbun scúpáil uair sa mhí uainn. So, mar chríoch is dócha go bhfeiceann muid nuair atá rud éigin agat a bhfuil chomh greamaitheach is nuair a chuireann tú foinse oscailte air, go dtreisíonn sé, cé go bhfuil dúshláin ag baint leis, treisíonn sé ag deireadh an lae leis an dtáirge agus leis an branda fhéin. Sin muid. So, mar is eol daoibh, bíonn sé againn uair amháin sa mhí. De ghnáth deineann muid fógra ar an chéad áit eile tuairim is coicís roimis. Tá muid 12 lá roimis. Bhfuil sibh ag iarraidh fáil amach cá mbeidh muid mí Feabhra? Go heisiach daoibhse in Imbolc. Beidh muid. Sa bheár nua The Big Romance ar Shráid Parnell an t-ochtú lá fichead den mhí seo, bímis ann, bímis glórach, bímis Gaelach bail ó Dhia oraibh.